Takulandirani pano pa Lahiri K TV pamene timakupatsirani mapulogalamu athu osiyanasiyana. Ife a Lahiri K TV timabweretsa mapulogalamu osiyanasiyana kuti muzidziwa chilungamo. Tapangani like, share komanso subscribe.
maswera muno bwana ndaswera ine ndikudziweni kumene ta- mwayimbira
no ku- ku lilongwe ku 25 ena akuloza chala boma ena akuloza chala eni chimanga akuti a inu mesa adakuwuzani kuti bweretsani chimanga inu mumakaniza chimangacho ndelero mudziti bwanji boma lilibe kaye ndalama pano inuyo mukuziwunika bwanji nkhani mukuzitsatira bwanji ikhala ndi tsogolo pa nkhani ya chimangacho
ayi zikakhala zimenezo boma ndiye linayankhula kale ndipo linapempha kale ali kuti apite akagulise chimanga kuboma koma amangonyalanyaza akanika ndipo anasunga chimanga chawo

eya chabwino ayi usiku wabwino kwe era ah, tafika kuti madzulo ano dzina ah, nkhani ndayimva yokhuza chimanga chimene chikubwera ndi mavenda kumeneko eh, Eh, nkhani yayikulu ndiyonena kuti mavenda otu iwo analakwisa chifukwa president analengeza tikufuna chimanga tikufuna chimanga iwo ngati amafuna kuti agulise akanawauza kuti iyayi chimanga tilinacho amalawi tigule kaye chathucho chinacho muzagule pambuyo chathu chikaperewera chikagulidwe analakwa ndi mavendawo Eh, mavenda ndiye analakwisa chifukwa njala imene iyo anaiona iwowo komanso a president ananena kuti akufuna chimanga iye panopa iwowo akanamuuza president kuti panopa imani kaye tili ndi chimanga chochuluka tikuguliseni chimangacho chikakhala kuti chaperewera mukaonjezere cha ku zambia lero aononga ndalama kukagula ku zambia malawi muno ma- a- a- aluza ndalama iye akamauza kuti panopa ndalama zatha kuboma ndalama tu sikuti tikuyang'ana kugula chimanga chokha kuli mavuto ambiri ku subsidy fertilizer anthu sanakwanire sanamalize kugula ndiye iwo mavenda chimanga anangochisunga mmalo moti akanapereka njala nkumayiona koma iwo ndi apresident awo achakweraja anafuna kuti azingowayamwa anthu kuti awononge dzikoli achakwera yakhudzaso imeneyi yakhuza chifukwa choti chimanga chimene chinalimidwa mmene pomwe ndi mmene iwo anaona kuti muli business yotenga chimanga nkumachisunga kuti azagulisa anthu pa mitengo yokwera okay
zikomo bwana wanga ndimati imeneyo ndikuti alakwisa okha mavenda asapange asabuleme boma chifukwa boma linalengeza kuti panopa tifuna kugula chimanga akanakhala kuti anaziwa kuti muno muli chimanga akanayimika kuti tiguleni kaye ife chathu tasungachi eya kuti chinacho muzagule chathu chikatha tigula koma analola kukagula chimanga kuzambia ndalama zambiri mbiri lero akumaluza boma kuti nafenso tili ndi chimanga anachisunga kuti amenewa asa- asatinamize iyayi panopa mavenda ndi amene akuthandizana ndi achakwera kuti awononge ziko zikomo bwana
mwaswera bwanji ayi ndaswera tikudziweni kumene tafika madzulo ano
mukuyankhula ndi ine Santambalira kuno ku Mangochi ku Katuli
Tipange bwanji pa nkhani ya chimangachi kuti mwina tipeze solution? Nkhani ndiyovuta bwana chifukwa akanakhala sanayankhule aboma bwenzi akuti boma ndi yoipa koma anawapasa anthu aja nkhawa zawo kuti tagulitsani chimanga anthu aja anapanga makani kuti a chimanga ndinalima ndineyo ndiye sangandiuze kuti ndigulitse ine ndisungabe basi iwo uyu za- zakhalira zimenezo basi Sha. Kodi anthu mulibe chisoni? ayi bwana chisoni tili nacho chambiri nditu koma ndiwo awa ndi a makani okay kodi munthu akamakulangiza kuti wa amwene mmene uku kuli mkango musadutse kuti aa ine mkango ndilimbana nawo ndiye mukumana mkango ndiye waku- wakupwetekani munganene kuti munthu uja ndi wachabe
pamenepo ndiye anthu a- anthu awawa amanena kuti aa vuta anthu akum'mwera amaderera boma amakuti amakuti ayi ife timazipanga tokha ndiye pano zawakhalira pansi pano oh oh ndiponso ineyo sindingapange complain kuti boma ikulakwisa ayi mpaka anapita ku zambia kukagula chimanga ku zambia no complain kuononga misonkho ya amalawi mm. iwo ali ndi chimanga m'manyumba mwawo Mm. kumapanga makani Mm. lero zawo zimenezo pano sha